amụ ndị amụ because ndị otu bụ ndị amụ gị na fa during the same era like three years maka ọbụgodị na otu ọgbọ nọ n'ụnọ your age grade are usually people of three year you know what I'm saying you know the significance of all the age grade of Jesus Christ being killed so that would have made him the aka ji ọfọ ọ bụ ndị ọgbanje niile ndị ọgbanje niile nọ na age grade ya ya ọka ọgbanje ọka aka ji ọfọ ọgbanje ya ndị na-emere ụwa fa maka egbu fa na nwata best to take a biblical story with a pinch of salt mana ọ ga-ezi dị n'okwu ụkwa the role of otu ọgbọ dị ịbụa to build and to discipline ọgbọ gị can be your biggest cult your supporter ọgbọ gị can be your biggest builders ndị na-ebu okwu gị n'isi but they can also tie you to ukwu ụkwa pịala gị arụ they can also tie you to a tree and flog a member who is lacking in orientation in coordination okolobịa togide tolu a certain age ọgbọ gị ka ọ dịrị etikọ aka ọnụ lụọ obi gị you know go do your mud house put thatch on top your roof in the Igbo traditional Igbo society

eh, amarọ m ife three quarter of them na-eme amarọ m afịa ha na-azụ I don't know what they do to get money I could go and buy stuff of 5 million naira from one shop na-amarọ mmadụ na onye ọgbọ m nọ na that same line na-azụ ofu ife ahụ na Tulumbu economy anụ a onye ọbụla needi ndị nke allies ya to stand with them amarọ m ife ndị ọgbọ m na-eme yet we are over 20 widely connected young men who need each other to grow ma ọgbọ includes dignitaries like Mike Premium top youth in tech ndị otu ife um, and power pass power ppp dibia dibia ọdịnaanị mmụọ mmụọ

which is what otu ọgbọ is. He would have blood-tied allies in the grassroots to power his politics or whatever. Ọ chọ itinye aka Secret cults do pass like that. And otu ọgbọ comprises of living and dead members of that age grade born at the same period. So anyị kwesị anyị mere ndị dị ndụ anyị na-emekwanụ ndị nwụ anwụ anyị a na-akpọ fa ha bụrụ mmụọ dịlị anyị mana ndị Christianity ndị the occultist ha bụ na-amarọ na eji fa agba onwe fa mgba autoimmune diseases amarọ na eji fa agba onwe fa mgba they no go gree na ama nkwelọ ka achịkọta dịkọ ọnụ a united face wee gaa forward maka na emego fa divide and conquer ha na-akụ n'elu ha na-akụ na ndị na-enwere mmụọ onye ọbụla ya na na be ya edozie nke ee nwa keta ụnọ keta mmụọ mmụọ apụgo obi right ọ bụla ndị lapụ obi fa jebe n'akụkụ dị na the Lord's Vineyard abi plantation modern day plantation farmers slavers rather slave modern day plant yeah, amazi so um, while we are reinvigorating the our traditional systems otu ọgbọ has to be at the fore na mmụọ otu ọgbanje ada ekwe onye ọbụna anụ ife ma ị na-agagbu onwe gị n'ụka ma ife ọbụna otu ọgbanje jide gị gaa ọ na-azọba ọnwụ ị ghọta so the Igbo system the otu ọgbọ should be at the fore of what we are doing of what we are reinvigorating otu ọgbọ should start early and be prominent ọ bụla ọsọ mgbe mmadụ togo enyi dị ka ụmụazị malụ ndị ha na fa nọ n'ọgbọ nọdụ n'ọgbọ na-ekuzi ndị tọ fa abịa na-ekuzilu fa ezigbo ife like na ọ bụla ndị cultist ndị na-eji mma na egbe achọ mmadụ ibe fa bụ otu ọgbọ ọ bụla otu ọgbọ bụ ife a na ife a bụ ife ndị ọcha butere anyị ka anyị wee gbusisie onwe anyị ka ha wee na-achịgharị anyị brain mhm. so otu ọgbọ need ịdị prominent especially in this times, these perilous times, there was an over proliferation of Western cultism. Our young ones need to be taught the real meaning of brotherhood and fraternity from the ordinary stand viewpoint. Yọta. Uh-huh. Ọ gwụchakwa aka ọra m n'ọnụ. Jee stream Holy Ezumezu, onye m. Ịbụ onye m, go and stream Holy Ezumezu and kindly share it. Thanks for all the support.